Trí dó haon náid Dia daoibh Brian anseo ag léamh na nuachta as Meiriceá do Dé Luain an dóú lá déag don Luan an dóú lá déag Meán Fómhair dhá mhíle is a sé déag. A Hillary bhocht. Bhí sí i lár an aonaigh ag ócáid comórtha don aonú lá déag Meán Fómhair dhá mhíle is a haon nuair a b'éigean di fágáil. Luaitear niúmóine léithe, agus b'éigean di an ócáid a fhágáil go tobann agus tá sé tar éis sraith ceisteannaí a spreagadh.

gur niúmóine atá aici agus ní tuirse amháin, agus tugtar le fios go bhfuil sí díhiodráitithe. Tar éis di an searmanas a fhágáil go tobann ina rabhthas ag bronnadh onóra ar na híospartaigh, agus b'éigean do na cúntóirí sa tSeirbhís Rúnda í a chuidiú isteach i veain. Ar théama eile, taispeántar pictiúirí de shearmanais eile, bainteach leis na hionsaithe, pictiúr de bheirt ina seasamh os comhair bhuel céard é? cuimhneachán atá ann is dócha, níl mé ag iarraidh leacht cuimh. leacht cuimhneacháin a rá, mar is rud suíomh cuimhneacháin, is dócha. Suíomh cuimhneacháin in Downtown Manhattan, áit a taispeánadh sollúntacht cuí do. den ócáid. Taispeán pictiúr, taispeántar pictiúr ar an New York Times den Uachtarán Obama ag leagan bláthfhleasc sa Phentagon agus taispeántar grúpa ag seasamh sa pháirc in Shanksville, Pennsylvania. Glacaim leis gur tharla rud eicínt in Shanksville, ach níl mé iomlán cinnte ar tharla sé mar a chuirtear síos air, ach sin scéal eile. Tá níos lú daoine ag pósadh sa tSín agus tá iarmhairtí na fírice seo ag leathadh tríd an tír. An iarmhairt is soiléire ná go bhfuil coigiltis na dteaghlach á gclaochlú. Níl a fhios agam conas agus níor léigh mé mórán níos faide isteach ansin. Caithfear coigiltis na dteaghlach a atheagrú ar shlí éigin, cruth nua a chur orthu.

bhréagáin. Ach tá iníon Liu Zhenfeng ag breathnú ar an saol ar bhonn iomlán difriúil. Ach is cuma liom fúthu, tá mé ag leanacht ar aghaidh. Bhí mé ag caint faoin alt a bhaineann le córas oideachais Connecticut cheana. Déantar caint faoin bhearna ollmhór idir scoileanna i gConnecticut, roinnt acu sna ceantracha saibhre, áit a bhfuil rachmas agus maoin ag déanamh go maith, agus roinnt acu i gceantracha bochta, is dócha, nach bhfuil ag déanamh go maith in aon chor.

na n-oifigeach riamh de chuid na Stát Aontaithe a dhéileáil leis na teaghlaigh sin a raibh gialla a raibh baill díobh ina ngialla. thar lear ag daoine mar an Taliban agus Al Qaeda agus Isis. Ach táthar ag athrú an chur chuige leis. Feiceann siad go bhfuil gur cheart dóibh cúram éigin a thabhairt do na teaghlaigh seo nach bhfuil éinne acu nach b'fhéidir nach mbeadh éinne ar aithne acu a d'fhéadfadh cabhair a thabhairt dóibh. Ach le déanaí, mar shampla, thug rialtas na Stát Aontaithe faoi deara go raibh físeán ar fáil ar

rinneadh an físeán poiblí, cuireadh foireann speisialta go dtí na dteaghlach, na teaghlaigh, gur cheart dóibh iad féin a theannadh don scannán a bheadh ag tíocht amach. Go dtí seo, cuireadh fuarchroí agus cadrántacht i leith an Rialtais agus is athrú suntasach é seo ó mar a bhí sé. Céard tá ag tarlú in Atlanta? Bhuel, tá siad ag oscailt cosán agus rian rothair agus línte bóthair. agus is mór an difríocht a dhéanann sé. Tá an chathair seo, Atlanta, Georgia, plúchta le tranglam tráchta le fada an lá. agus rinneadh fonóid faoin chathair mar bharrshamhail an tsraoilleála uirbigh. Ach idir an dá linn, táthar ag tabhairt le fios gur féidir Atlanta a shiúil, go bhfuil sé cairdiúil roimh rothair, fáiltiúil roimh dlús foirgintí, go bhfuil tramanna aige agus gur ar scála an duine atá sé. seachas ar scála an rothair. Caithfidh mé seo a fhreagairt. Hello? Hello? Yes, indeed I am.

Ok, bis dann. Tschüss. Anois, cá raibh mé? Atlanta. B'éigean dom sin a thógáil, tá fhios agam, ach ní clár nuaíocht é seo, bíodh fhios agaibh, níl mé ach ag cleachtadh mo chuid cainte libh, so. Bíodh agaibh. Now, cá raibh mé? Sea, tá Atlanta, bhíodh Atlanta ina chathair phlúchta. Is cosúil nach bhfuil níos mó. Tá siad tar éis an Atlanta Beltline a oscailt agus tá sé mar chuspóir acu dhá mhíle fichead líne traenach a athrú go rian rothar agus siúil. Nár dheas sin, sílim gur deas. Inmharthanacht, haha! Meas sibh an féidir leis an sos comhraic sa tSiria leanacht ar aghaidh. Ní dóigh liom gur féidir, ach cá bhfios. Tá na hionsaithe ag leanacht ar aghaidh ar an dá thaobh agus tá tuairim láidir agam go bhfuil an Rúis gurb í an Rúis taobh thiar de. Tá siad ag tabhairt le fios san Iarthar nach bhfuil baint ná páirt acu leis na hionsaithe, ach ní chreidim iad. Ach ar ndóigh tá an Stát Ioslamach ag leanacht ar aghaidh leis na hionsaithe freisin agus níor stop sos comhraic Bashar al-Assad ariamh. Agus mar sin táthar ag ceistiú. inmharthanacht nó feidhmiúlacht an tsosa comhraic seo agus an ceart acu, bhuel, an tsosa comhraic seo atá ar tí tosú, ach cá bhfios céard a tharlós as, céard a thiocfas as. Michelle Obama, tá sise tar éis ar tí a ladar a chur isteach. í féin a chaitheamh isteach sa bhfáinne iomrascála ar thaobh Hillary Clinton. Tá barántúlacht ag Michelle Obama nach bhfuil ag Hillary, tugtar le fios, agus breathnaítear uirthi mar bhean a bhfuil, inchreidteacht aici. Bhuel, bail ó Dhia uirthi. Má éiríonn lena feachtas, níl tada agam ina aghaidh sin. Tá na hagóidí agus na léirsithe ag leanacht ar aghaidh ar bhánaigh an Iarthair sna Stáit Aontaithe. Tá an Rialtas agus na comhlachtaí móra i gcomhpháirt ag iarraidh píblíne a chur tríd na tailte Indiacha gan toil na nIndiach agus dá réir sin do na hIndiaigh ag léirsiú i ngníomh táthar ag tabhairt na léirsithe is mó le glúin orthu. Chaill mé briathar ansin. Ah bhuel. Tiocfaidh mé ar ais go dtí an briathar sin bfhéidir. Ní thiocfaidh a riamh. Bímís réalaíoch. Crazy Eddie! Fuair Eddie Antar bás. Créatúr bocht. Seisean a chuir an slabhra siopaí leictreonaic ar bun sna hochtóidí agus a d'fhógair go fíochmhar é sna meáin i Nua-Eabhrac tríd na hochtóidí le haisteoirí craiceáilte ag díol Crazy Eddie Thit an comhlacht as a chéile nuair a nochtaíodh scéim caimiléireachta taobh thiar den. ghnóthas i gcoitinne. Cad deir an tSín faoin Chóiré Thuaidh tada? Tá sé ina chúis náire do Bhéising go bhfuil an Chóiré Thuaidh ag gníomhú go hionsaíoch, ach fad faoi na Filipínigh, tá, bhí sé ina raic tamall ó shin nuair a mhaslaigh

cathracha na bhFilipíneach ag marú daoine scun scan, agus seo le caoinchead na bpolaiteoirí, ina measc an tUachtarán féin. Tá Amazon agus Pandora ag tús mhargadh an cheoil. Tá siad ag iarraidh éisteoirí a. Seo ceann ba cheart a bheith agam. Lorgóidh mé é ach níl a fhios agam an bhfaighidh mé. fánach, neamhchúiseach, B'fhéidir gur fearr liom neamhchúiseach. Lorgóidh mé sa bhfoclóir ar líne é freisin. neamhfhoirmiúil. neamhchúiseach, míchúramach. B'fhéidir fánach mar sin. Ócáideach. ócáideach, éisteoirí ócáideacha. Glacfaidh mé leis, ach is maith liom neamhchúiseach freisin, b'fhéidir go scríobhfaidh mé é áit eicínt. Cé b'fhéidir nach scríobhfadh, scríobhfaidh. Cuirfidh mé suas anseo é. Neamhchúiseach. Nó, cá raibh mé? Sea, na héisteoirí fánacha neamhchúiseacha. Tá Amazon agus Pandora iad a mhealladh, sin an méid. Tá sé ina achrann in Éirinn. Bhuel, bhí a fhios againn sin, nach raibh? Tá aighneas ann faoi Apple. Is cosúil nár íoc Apple $14.5 billiún. i gcáin do Rialtas na hÉireann agus anois níl Rialtas na hÉireann ag iarraidh an t-airgead a lorg agus a fhios go maith acu, ar ndóigh, go bhfágfaidh Apple Éire. Níl a fhios. Dá n-íocfadh Apple an 14.5 billiún. Sílim go mba é go n-íocfadh an t-airgead sin as cibé postannaí a chaillfí in Éirinn mar gheall ar Apple. Is léir go bhfuil polaiteoirí na hÉireann i bpócaí Apple, sin a shílimse. Tá mé ag iarraidh smaoineamh céard a tharla i bPotsdam, New York. Maraíodh ógánach dhá bhliain déag d'aois. Níl fhios agam céard a tharla dó ach anois is triail íogair é seo, triail chigilteach, triail achrannach. Más buan mo chuimhne bhí agus tá, Giúdaí Ceartchreidmheacha i gceist, níl mé cinnte faoi, agus muna bhfuil, baineann sé le daoine Hispáineacha. Níl aon rud eile le rá agam agus b'fhéidir nach bhfuil an ceart agam faoi cheachtar réiteach ansin. Ach sin iad na scéalta móra don Luan, an dóú lá déag Meán Fómhair dhá mhíle is a sé déag, agus fágfaidh mé mar sin é. Go dtí an chéad uair eile a bheas muid ag labhairt le chéile, guím rath Dé oraibh go léir agus dúnfaidh mé an fhuinneog seo. Slán.